Go mbeannaí Dia dhaoibh agus tá fáilte romhaibh ag clár na seachtaine seo. Sé an tráchtaire cáiliúil Mícheál Ó Muircheartaigh a bheidh sa comhrá liom ar an gclár seo anocht. Rugadh i nDún Síon i gCiarraí é sa mbliain 1930 agus rinne sé a chéad thráchtaireacht ar an gcluife Lá 'l Páraic i 1949. Corn an Bhóthair Iarainn a bhí ann an lá sin agus rinne sé tráchtaireacht ar an gcluife peile. idir Cúige Mumhan agus Cúige Laighean. Céad míle fáilte, a Mhíchíl. Go raibh míle maith agat, a Mháirtín. Cé d'iarr ort, a d'iarr muid, nó b'fhéidir nach é is cirte a rá, dul ag tráchtaireacht an chéad lá riamh? Is dócha go hindíreach, Raidió Éireann, ach dheineadar é i bhfoirm fógra a bhí i gColáiste Phádraig i nDroim Conrach, áit ina rabhas mar mhac léinn ag an am, ag tabhairt cuireadh do dhaoine teacht chun trialach i bPáirc a' Chrócaigh ar an nDomhnach dar gcionn. Bhí a leithéid, cloisim, chomh maith i gColáiste na hOllscoile i mBleá Cliath agus fógra tarraingteach agus do dhírigh Dean an Choláiste ár n-aire air chomh maith agus do chuaigh timpeall deichniúr againn go Páirc a' Chrócaigh. Bhí sé tarraingteach mar do luadh go raibh saorchead isteach agus dar ndóigh bheimís istigh i mbosca Mhichíl Uí Hehir am éigin so an-dhuais a bhí ann, saor in aisce i bPáirc a' Chrócaigh. Iontach. Agus ansin arbh é a chaoi a bhfuair sibh cineál script go raibh Corcaigh agus Luimneach ag imirt sa. Ní raibh aon script ach tugadh clár an chluiche dúinn. Ó tugadh. Cluiche iomána a bhí ann, Fág a' Bealach in aghaidh Coláiste na hOllscoile. Tugadh an clár dúinn. Ní raibh aithne againn dar ndóigh ar éinne acu. Bhí deichniúr againn agus breis faoi bhun an ardáin, sean-ardán gan aon radharc ar an bpáirc. So tháinig mo thráthsa, do chuas amach. Dúradh linn go mbeadh thart ar chúig nóimintí ag gach duine. Ach do chaitheas timpeall ceathrú uair a chloig ar a laghad, agus nuair a tháinas ar ais d'iarradar orm an mbeinn sásta craoladh a dhéanamh ar chluiche ceannais an Bhóthair Iarainn, is dóigh liom seachtain ón Domhnach ina dhiaidh sin. Iontach. Agus dar ndóigh, dúras liom féin, cén fáth nach mbainfinn triail as? Go deimhin. Agus tá spórt agus spraoi agam ó shin dá bharr san. Tá. Bhfuil aon choimread ar rud ar bith de na rudaí dúrt tú an lá sin? Tá sé sin anois ag dul siar. is trí scóir agus chúig bhliana ó shin, an bhfuil, nó gar dhó. 1949 atá i gceist agat, cluiche ceannais an Bhóthair Iarainn, is cuimhin liom go maith é, mar bhí aithne agam ar a lán de na himreoirí, mar Cúige Mumhan agus peil, bhí a lán Ciarraígh ag imirt, agus Corcaígh, agus duine ó Thiobraid Árann darbh ainm Paící Brennan, agus duine, Noel Crowley ó Chontae an Chláir, Bhí aithne agam ar na Laighnigh, leis, agus bhaineas an-thaitneamh ar fad. Cé a bhuach?
Comhscór a bhí ann agus laoch an chluiche, fear ó Chontae na Gaillí, Con McGrath. Bhí sé ina Gharda nó ina Sháirsint ag an am thíos i gCorcaigh. An-pheileadóir a bhí ann, ag imirt i lár páirce. Tá cuimhne agam go fóill, cuimhne beacht, ar an tslí go n-éiríodh sé go hard san aer chun an pheil a ghreamú agus. Cheapas riamh ó shin go raibh sé i measc na bpeileadóirí is fearr a chonac riamh.
Muise. Ar tú rinne tráchtaireacht ansin ar an gcluiche athimeartha? Sea, Micheál Ó hEithir a dhein é sin. Bhí an cluiche iomána déanta aige ar Lá 'le Pádraig. Sea. Anois, sula n-imeoidh muid ón Railway Cup anois, mar bhí sé chomh tábhachtach le Craobh na hÉireann, an raibh? Ó, do bhí. San am sin. Déarfainn an dara comórtas ba thábhachtaí, Craobh na hÉireann, Corn an Bhóthair Iarainn, bhí an dá cheann ann, iomáint agus peil agus ansan b'fhéidir comórtas na sraithe, san ord sin agus bhí an-thábhacht ag baint leis ins na contaetha laga freisin mar aitheantas do dhuine maith ó chontae nár bhain aon chraobh mór le rá ariamh agus bhíodh an-phoiblíocht dó, bhíodh daoine ag caint air. Bhíodh na páipéirí nuachta lán de scéalta faoi Chorn an Bhóthair Iarainn ag an am. Sin é a bhí mé ag goil a rá sula n-imeoidh mé uaidh. Bheadh dhá cheist agam ort. An chéad cheann, céard dúirt Mícheál Ó hEithir leat, mar bhí sé féin ag tráchtaireacht ar cheann, ar an gcluiche iomána. Ar an gcéad cluiche. Ar dhúirt sé tada leat, dúirt tú, dtug sé aon chomhairle dhuit nó dtug tú féin aon chomhairle dhó. Bhuel, casadh orm é cúpla lá roimhe sin. Agus an t-aon rud gur cuimhin liom ó shin, ná, dúirt sé, gan bheith buartha, b'fhéidir go mbeadh imní ort sula dtosnódh an cluiche, ach dúirt sé, chomh luath agus a thosnaíonn an imirt, ní bheidh le déanamh ach cuntas a thabhairt ar cad tá ag tarlú, agus dúirt sé, dáiríre, tá sé sin fuirist, ná bí buartha, agus bhí an ceart aige. An nóiméad a thosnaíonn an imirt, Fiú na daoine a bhíonn ag féachaint ar an gcluiche, dearúdann siad gach aon chúram eile sa tsaol, bíonn siad ag féachaint ar na cluichí. Sin é an dearcadh a bhí agamsa air ach ní dúirt sé aon rud an chéad lá mar ní raibh sé i láthair. Bhí, bhíodh sé ag scríobh don Independent ar chúrsaí rásaíocht na gcapall. Ó bhíodh. Agus tús na bliana ar an leibhéal, mar a deireann siad, a bhíodh ann, Lá 'le Pádraig amuigh i mBaile Dhúill. Bhí sé bailithe leis amach. Dhéanfadh sé i gcónaí ar Lá 'le Pádraig é. Ní thosnófaí bliain na rásaí ar an dtalamh réidh gan bheith ag léimt in aon chor go dtí go mbeadh Mícheál Ó hEithir ann. Ab é Des Foley an t-aon imreoir a bhuach dhá bhonn acu sin ar an lá céanna. Ar an lá céanna.
Ar imir sé cluiche iomlán sa bpeil agus san iománaíocht? Ó thús go deireadh. agus i 1962 agus d'imir sé i lár páirce don dá fhoireann, peileadóirí Laighean agus peile iománaithe Laighean, agus ní raibh mórán de chosaí aige le ham. Is minic a dúirt sé liom, dul isteach, d'fhan sé ar an bpáirc, b'fhéidir fad a bhí an corn á bhronnadh ar chaptaen Laighean, Sea. san. Isteach leis go dtí an seomra feistis, dream eile ina thimpeall Sea. agus bhain sé de a léine ann, chuir sé ceann eile air, agus rud ana-shuimiúil, bhíos i láthair ag Club Naomh Uinseann le déanaí nuair a tháinig a bhean chéile agus do bhronn sí an dá gheansaí a chaith Des an lá úd agus frámaí álainn orthu. Do bhronn sí na léinte ansin ar an gclub agus bhí a lán de na seanpheileadóirí ann agus bhí bhí maidin an-shuimiúil againn ag caint ar an lá. Tá Des imithe Lar Foley agus a dheartháir Lar chomh maith. Beirt charachtéirí iontacha a bhí ann.
an cluife iománaíochta. B'in é an cluife nó an spóirt is fearr leat uiliog. Ó, níl aon amhras. Níl? Níl.
Agus tá aon áit 'na dtéim, deinim iarracht ar sórt spórt na tíre sin d'fheiscint, chun é chur i gcomparáid, agus dar ndóigh ní bheadh an t-eolas agat chomh beacht is a bheadh agat ar do chluichí féin, ach thar aon chluiche eile a chonac riamh, níl aon chomparáid idir iomáint agus iad. Níl.
nuair a imrítear go maith é. Sea. An-chluiche atá ann agus bainim an-taitneamh ar fad as cluichí iomána a bhíonn go maith agus bíonn roinnt mhaith acu ann gach aon bhliain, buíochas le Dia. D'airigh mé ag rá in áit eicínt cheana thú, an raibh tú ag caint agus mé ann, ach b'fhéidir go bhfiafróinn anois díot é, go dtug tú suntas ar leith don phíosa cainte agus, ar ndóigh, ní hiontas d'aon duine a thug. Joe Connolly, 1980. Ó, is cuimhin liom go maith é. Bhí suim agam i gcónaí in iománaithe na Gaillí, ar chúis ar leith. Bhídís i gcomórtas an Oireachtais go minic. Bhíodh an-chomórtas don iománaíocht mí Deireadh Fómhair i gcónaí. Na ceithre foirne is fearr sa tír, roghnaítaí, curaidh Uile-Éireann ina measc. Ach bhíodh an Gaillimh ann go minic. agus do bhuadar é go minic agus bhí an-iománaithe acu agus daoine cosúil le Josie Gallagher agus a lán daoine Salmon i lár na páirce a lán díobh. agus san nuair a tháinig glúin nua John Connolly, bhí sé blianta ag imirt leis an Gaillimh salar bhuadar aon rud. agus san tháinig an lá iontach sin 1980, Joe Connolly ina chaptaen, John fós ag imirt, agus an deartháir eile Mícheál i lár na páirce agus do bhuadar é. Agus do cheapas an óráid a thug Joe, chomh maith d'óráid agus a chuala in aon áit riamh. Do luaigh sé na rudaí cearta, bhí sé go léir i nGaeilge, do labhair sé go hálainn, do spreag sé na daoine a bhí i láthair agus do thaitin sé go mór leis an bpobal éisteachta a bhí ar fud an domhain an lá úd. Raibh tú féin ag tráchtaireacht?
Ó bhíos ag tráchtaireacht ar an gcluiche sin agus is cuimhin liom dul síos ar an bpáirc tar éis an chluiche. Ná, dheineas cluiche na mionúr an lá, bhíodh na mionúir ar an dteilifís chomh maith. Dheineas craoladh ar chluiche na mionúr ach chomh luath is a bhí an cluiche thart, bhí cead ag daoine dul ar an bpáirc. Chuas amach agus is dóigh liom an chéad duine gur chroitheas lámh leis ná John Connolly mar bhí sé ag imirt ó lár na seascaidí agus ag imirt go maith agus d'imir sé peil leis an nGaillimh agus bhí sé ina churadh dornálaíochta ar Chúige Chonnacht uair amháin. Agus an-imreoir gailf. Tá sé nach mór comh maith le Rory McIlroy. So, an-lá a bhí ann. Tá. Sula n-imeoidh muid amach as an mbosca tráchtaireachta, céard a bhíonns leat nuair a théanns tú isteach ann? Anois, abair tá, tá. Bhuel, dar ndóigh bíonn teicneolaí ann. Céard a thuganns tú féin leat? Bhuel, tagann, bhuel tugaim clár an chluiche liom agus leabhar nótaí. Bheadh ainmneacha na n-imreoirí go léir scríofa síos agam, mo scríbhneoireacht féin, léann an púca an rud a scríobhann sé féin agus tá sé deacair scríbhneoireacht duine eile a léamh ar uairibh, sin é an fáth go ndéanfainn féin pé scríobh a bhíonn le déanamh. Bhíodh duine de do chlann in éineacht leat?
Uaireanta duine des na mic, na hiníonacha ansan agus de réir a chéile bhíodar go léir imithe. i measc a saol féin agus an duine b'óige ab fhaide a bhíodh liom, Doireann, an duine ab óige, agus bhíodh duine acu an-úsáideach chun súil a choimeád ar na hionadaithe atá a' fáil réidh le teacht ar an bpáirc. Cén sórt deoch a bhíonns a'd ann, nó an bhfuil am a'd deoch uisce a ól, an bhfuil? deoch is fearr, is fearr liomsa Bain ná braon anois uis, as.
uisce. Uisce.
Tá sé ann ó thús aimsire Tá. agus is ag dul i bhfeabhas atá sé. é seo nó bainne. Ar ól tú pionta pórtair ariamh? Níor dhein.
Níor dhein. Níor dhein agus. Ar chaith tú scór feaigs ariamh? Ó dhein. Ó dhein?
Do chaitheas iad, d'éirios asta b'fhéidir dhá scór bliain ó shin. Bhí nach í. Agus d'éirios asta go hobann. Ha. Agus níor chuir sé isteach orm éirí asta ach d'ólfainn b'fhéidir fiche ceann in aghaidh an lae ach ní raibh aon chaint an uair úd go raibh sé

Sea, agus deireann sibse, ar ndú, gob é an chaoi a mbíonn sib 'ghá n-ól, nach 'eo? Agus muide 'ghá gcaitheadh. ag ól tobac. ag ól tobac.
ag ól tobac. Gabh i leith, tá, tá písín deas eile cainte le déanamh anois a'inn. Fan liom anois nóiméad agus beidh muid ag caint arís faoi, faoi rudaí eile. Imeoidh muid beagáinín beag anonn 's anall ó, ón, ón gcaid agus ón iománaíocht. Beidh a fhios a'inn an bhfuil mórán foirne sacar agus rudaí mar sin i do chloigeann a'd. Deabhal a mbeadh a fhios a'm, a mbeadh Mícheál Ó Muircheartaigh ag caint ar sacar agus rudaí linn anois sa dara leath. Beidh mé féin agus é féin ar ais arís libh. théis na bhfógraí seo. Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus Mícheál Ó Muircheartaigh sa gcathaoir anseo, ag comhrá liom anocht, bail ó Dhia air. Anois, tá muid ag caint ar an spórt agus rud go láidir agus beidh tuilleadh dhó a'inn, ach tú féin anois i do leaidín óg ag éirí aníos i nDún Síon i gCiarraí, ní raibh, is dóichí, an saol chomh héasca agaibh. Cailleadh do mháthair an-óg sa saol, a Mhichíl. Cailleadh í, bhí sí faoi bhun an leathchéad, ocht mbliana agus an dá scór. Sea. Bhíos féin b'fhéidir trí bliana déag go leith nó mar sin. Do bhí ochtar sa chlann, do bhí duine de mo dhrifiúracha i scoil cónaithe Coláiste Íde, Eileen a bhí ansan, bhí an chuid eile againn ag baile ag an am, bhí m'athair ann dar ndóigh ach ansan nuair, cailleadh í i 1944 agus ní raibh aon taisteal idir Meiriceá agus an Eoraip i rith an chogaidh. Chomh luath agus a bhí an cogadh thart nó dhá bhliain ina dhiaidh sin, 1947, Tháinig aintín liom, May a thugaimís uirthi, tháinig sise abhaile ó Mheirice, bhí a saol caite aici in America agus d'fhan sí sa tigh ag baile go dtí go bhfuair sí bás, fuair sí bás in aois b'fhéidir trí bhliana leis an nócha. Muise ab ea. Bhí sí Agus an, an bhfuil, agus.
an bhfuil cuimhne mhaith a'd féin anois, i do ghasúr trí bliana déag ar ar lá na sochraide agus rud Ó tá, tá. Bhuel, cuimhnigh, is fuirist cuimhneamh ar na rudaí go léir a tharla nuair bhí tú óg. Go díreach, sea. Ó is cuimhin liom go maith lá na socraide agus mar a bhí an, go dtí an lá atá inniu ann, na comharsain go léir agus daoine níos faide i gcéin, bhíodar ann agus eh, Bás tobann a bhí ann ab ea, bhí? Ó ní hea, bhí sí in óspidéal i, i dTrá Lí agus in óspidéal an Daingin a fuair sí bás, óspidéal a dúnadh. tamall ó shin, b'fhéidir anuraidh, deireadh na bliana anuraidh agus óspidéal breá nua ann, ansan a fuair sí bás agus. Agus thú fhéin ansin agus an chuid eile acub, i do leaidín beag, a raibh tú mínósach mar déarfá agus a mbítheá ag imeacht suas ar chlaíochaí agus ag leagan cocaí féir. Bhíodh gach éinne ag déanamh gach aon, nuair a bhíonn tú óg bíonn tú bríomhar agus fuinniúil agus. Raibh tú ag breith ar choiníní agus rudaí mar sin? Ó bhí an-éileamh ar choiníní i rith an chogaidh. bhí, bhí, snare, bhíodar san againn agus bhí trapaí againn agus bhímís á ndíol sa Daingean ar an slí go dtí an scoil agus an-airgead le déanamh as coiníní i rith an chogaidh, dul go dtí Sasana, sall go Sasana agus daoine ag teacht timpeall á gceannach agus bhíodh, bhí airgead flúirseach i gcónaí i rith an chogaidh ós na coiníní agus. raic a bhí ag teacht isteach ar an bhfarraige, rudaí cosúil leis sin. Rud anois nach gcloisim mórán cainte uait air ag amanntaí i do shaol ach b'fhéidir nach bhfaigheann tú an deis ach tá mé ag tabhairt an deis duit anocht. Raibh tú in Old Trafford ariamh? Ó do bhíos. Bhí.
Bhíos nuair a bhí Roy Keane ag imirt. Bhí an-chaint ar Roy agus theastaigh uaim é d'fheiscint agus theastaigh uaim Old Trafford d'fheiscint. An chéad rud a chuir iontas orm ná chomh beag agus a bhí an pháirc imeartha. Tá's a'm.
Nuair a thomhaiseas é, bhí nós agam i gcónaí Páirc a' Chrócaigh agus Páirc Uí Chaoimh agus Páirc a' Phiarsaigh a thomhas chun a bheith cinnte cén fhaid a bhí iontu, cén leithead. Dheineas an rud céanna le Old Trafford agus chuir sé iontas orm an oíche áirithe úd, ní raibh sé céad 's a sé slat ar fhaid. Anois ab ea? N'fhéadfá cluiche iománaíochta a Bhuel anois, tá freagra anois ag go leor de fans United cén fhaid atá an pháirc. Bhuel b'in an oíche, athraítear é ó am go chéile mar a tharlaíonn i bpáirc a Ach bhí Roy ag imirt, bhí an-mheas ag an lucht leanta. Muna ndéanfadh sé ach an liathróid, a bheadh ag teacht go bog ina threo agus é in aon, mura ndéanfadh sé ach a chos a chur air agus é a chur ina lán stad, bheidís ag bualadh bos. Bheidís ag bualadh bos, yeah.
Bhí an-mheas acu air ach, bhuel, bhaineas taitneamh as an ócáid. Ar fear mór le sacar thú? Ní fear mór le sacar mé. Ab é an spórt is lú suim a'd ann, ab é? Bhuel, des na, na gnáth cinn anois, b'fhéidir rugar, peil Ghaelach, iomáint, sacar. An ceann is lú, toisc, go bhfuil fíorghanntanas de scóranna, mar is dóigh liomsa gur scóranna a thugann anam do chluiche. Bíonn daoine ag tnúth leo. Ní bhíonn daoine tar éis an chluiche ag caint ar na cosantóirí, is trua san, an gaisce a dhéanann na tosaithe cúil a scóráil sa tsacar. Ní thagann siad minic a dhóthain chun mise a shásamh. Sin é an fáth gurb é an cluiche is lú go mbainim taitneamh as, cé go mbím ag féachaint ar chluichí agus suim agam ins na himreoirí. B'fhearr liom go mbeadh an sliotar istigh agus é faoi lán tseoil agus an pháirc an-mhór agus an-leathan. Bhuel, sea, céard a dhéanfas muid anois? Nóiméidín amháin, tráchtaireacht. Déanaimis anseo réiteoireacht.
Agus cá bhfuil an pheil? Tá an pheil anseo, ó lár. Tá, gabhfaidh muid siar go dtí All Ireland Bhaile Átha Cliath agus Chiarraí. Sin é an ceann ar chaill tú, nach é? Sea, sin é an chéad uair le blianta fada go rabhas im' shuí ar shuíochán, san ardán, a' féachaint.
Agus, agus, agus dhá mbeadh tú ann, nach thú, nach thú a chuirfeadh leis, nuair, nuair a tháinig Cluxton aníos agus an, an, an. Ó cinnte. Bhuel anois a' dtuigeann tú, nuair nár éirigh leat a bheith ann an lá, nó mar gheall go raibh tú retireáilte an lá sin, tóigfidh muid an, an, an, an chic saor sin aríst. Agus. So, tá an éad. Replay atá ann anois. Ah, muise. Replay ar go eile. Sin é. Tá réiteoir nua anois agus tá réiteoir nua. Dóg faoin cic saor sin. Go díreach, agus tá Cluxton ag teacht aníos. Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir. Tá an pheil ina láimh aige. Tá sé curtha ar an dtalamh aige anois. Tá sé chun cic saor a bhronnadh ar Bhleá Cliath agus tá na foirne ar chomhscór. Níl fágtha ach aon nóimeat amháin. Cic saor, seacht slat agus tríocha amach ón gcúl. Cúl an Bhóthair Iarainn. Taobh na láimhe deise nuair atá tú ag féachaint i dtreo an chúil. Is cé tá chun an cic seo a thógaint? An dtógfaidh Bearnárd Ó Brógáin é? Níl, tá sé ag féachaint ar an bpeil, níl cor as. Ach feicim anois Stiofán Cluxton ag teacht go mall, tá sé ar an líne slat agus fiche, ag bogadh go mall i dtreo lár na páirce. Tá ceann scríbe bainte amach aige. Féachann sé ar an gcúl, bogann sé siar, Cic an-chinniúnach a bheidh anseo. Má théann sé thar an dtrasnán, beidh Corn Mhig Uidhir ag dul go Bleá Cliath don gcéad uair ón mbliain 1995. Seo chuige é, an pheil buailte lena chiotóig, ag ardú san aer, ag dul thar an ardán agus tá an brat ar foluain, Bleá Cliath chun tosaigh. Tá deireadh leis. Ah, bail ó Dhia is ó Mhuire ort, diabhaltaí é. Agus ba diabhaltaí an chic a bhí inti. Ó, cinnte, cic faoi bhrú a bhí ann. Ba bhea.
Do fuaireadar é. Bhí beagán de mhí-ádh le Ciarraí, ach caithfidh tú a chur san áireamh go bhfuair Bleá Cliath ceithre scór an-mhaith ag deireadh an chluiche sin. An cúl agus ansan dhá chúilín ón imirt agus ansan d'éirigh le Ciarraí cúilín d'fháil. Bhíodar ar comhscór arís. Cheap gach éinne gur cluiche comhscóir a bheadh ann thar an dtrasnán aige Stíofán, Cluxton, an bua aige Bleá. Agus mar a deireann siad go nádúrach thart anseo i gConamara, ní bhain sé feather as agus é ag dul ag siúl suas. Ó níor dhein, ach
tá na ciceanna sin á chleachtadh ag an bhfear sin le blianta. Tá. Is minic a chonac é thuas sa DCU agus an dorchadas ag teacht. Seo cúpla bliain ó shin anois, bhí sé ina mhac léinn ann. Bhíodh sé ag cleachtadh agus b'fhéidir go mbíodh sé ag machnamh, b'fhéidir lá éigin go mbeidh cic mar a bhí sa cheann a bhí aige.
Tá tú féin, bail ó Dhia ort, a ghoil amach sna blianta, tá na ceithre scóir caite agat agus Deirtear go bhfuil, yeah. agus thú ag coinneáil an chúrsa thar cionn, bail ó Dheirт. Tá tú, tá tú ag déileáil le, le eh, rud a eh, bhíonn ag plé le, le seandaoine agus rud den chineál sin, an, an third, Well, cheapas i gcónaí third age ab ea? go- an third age, Huh. yeah, Bunaíodh i gContae na Mhí, Contae na Mí, eagraíocht chun teacht i gcabhair ar dhaoine atá amuigh san aois agus b'fhéidir ná fuil chomh folláin agus a bhíodar roimhe sin, agus daoine atá breá folláin chomh maith, ócáidí a chur ar siúl dóibh, iad a thabhairt go dtí cluichí, iad a thabhairt go dtí, ar saoire b'fhéidir, saoire lae, go dtí áit ag dul ar thurasanna. Tá baint agam leis an eagraíocht sin, is rud maith é agus. baint agam lena lán rudaí mar a bhí riamh. Is fearr bheith gníomhach is dóigh liomsa i gcónaí. Agus bíonn tú coinnithe ag imeacht i gcónaí. Bíonn, agus tá, tá cú agam faoi láthair a choimeádann cuíosach gníomhach mé. Chuaigh sé chomh fada le babhtaí leathchraoibhe de Dhearbaí Shasana agus bíonn sé ar race traiceanna ar fud na hÉireann go léir agus bainim an-shásamh ar fad as. Cén t-ainm atá ar do mhadadh?
Razzle Dazzle Ríoga. Is ó rí é i measc na gcon go léir agus. Razzle Dazzle Ríoga. Ríoga, agus níl deireadh leis go fóill. Do bhuaigh sé Craobh an Laurels, an dara chomórtas is mó in Éirinn, anuraidh. Téann tú is dóichí go dtí, tá ochtar clainne agat féin agus ag do bhean Helena, tá siad in áiteachaí ar fud an domhain nó na hEorpa? Ó téim, téim go dtí cluichí na hÁise go minic, bhíos ag cluichí na hEorpa anuraidh, Bhíos ag cluichí Mheiriceá uair nó dhó. Tá Cumann Lúthchleas Gael eagraithe go han-mhaith thar lear anois. Tá timpeall 400 club de chuid Cumann Lúthchleas Gael ar fud an domhain anois agus iad eagraithe go maith agus dar ndóigh is áis an-mhór dóibh na bealaí cumarsáide atá ann faoi láthair. Ab in é an fáth a dtéann tú thar lear, abair. Chun na cluichí d'fheiscint, cluichí na. Táim mar Uachtarán ar an, is dócha, An bord contae is mó ar domhan bord na hÁise. Tá sé na mílte míle ar fhaid agus ar leithead agus beidh na cluichí ceannais i Kuala Lumpur i mbliana. Mí Deireadh Fómhair a bheidh siad ann agus le cúnamh Dé beidh mise ag déanamh craoladh amuigh i Kuala Lumpur, foirne na hÁise, Éireannaigh agus daoine nach Éireannaigh iad ag imirt leo agus is iontach an rud é teacht le chéile agus. Déanann tú ar laetheanntaí saoire deich lá síos ar an trá, Lanzarote. Ní hea. N'fhéadfainn lá a chaitheamh cois trá. B'fhearr liom bheith a' sléibhteoireacht. B'fhearr. B'fhearr liom bheith a' bogadh. B'fhearr liom bheith ag imirt galf nó. Suas Cnoc Bhréanainn agus le cúnamh Dé bainfidh mé amach Cnoc Bhréanainn. Bhíos i Vancouver. cúpla mí ó shin. Bhí. Agus dheineas freastal ar ranganna Gaeilge. Agus bhí múinteoir Gaeilge ann agus dúirt sé liom gur chuala sé go rabhas ar bharra Chnoc Bhréanainn nuair a bhíos ceithre scór bliain d'aois. Dúras leis go rabhas. Dúirt sé, ba mhaith leis é a dhéanamh. Tá sé chun teacht roim deireadh na bliana seo go dtí Daingean Uí Chúis d'aon ghnó chun dul go Barra Chnoc Bhréanainn agus le cúnamh Dé beadsa ina theannta agus bainfimíd amach an barr. Le cúnamh Dé. Agus tá Barra Chnoc Bhréanainn bainte amach ainn anois leis an gclár seo, deireadh an chomhrá uilig. Tá mé an-bhuíoch dhuit, go raibh míle maith a't faoi theacht agus. Fáilte romhat a Mhattie.
Bhaineas ana-thaitneamh as bheith